an ka bato ka minɛ ala m'o kɛla an ka dubabu ka jaabi ala m'o kɛla an haminanko a fitini n'a belebeleba ka bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ala m'o kɛla an siranko bɛɛ lajɛlen yarabi k'an kisi ka bɔ a ma ala m'o kɛla Ala taala dali si jan ani kɛnɛya ani laban ko ɲuman k'o di an ma ala m'o kɛla an ka limaniya ka jiidi ka sabati ala m'o kɛla silamɛya ka faamuyali ko ɲuman di an ma ala m'o kɛla ka baara nɔgɔya an ye ala m'o kɛla an ka denbayaw k'u kanda k'u sabati k'u kɛ silamɛ bɛrɛbɛrɛw ye ala m'o kɛla

Si jan ani kɛnɛya ni laban ko ɲuman k'o d'an n'u ma ala m'o kɛla sunkaloba in ka tiimɛ di an ma ala m'o kɛla suba min b'a kɔnɔ n'o ye laylatul kadiri ya rabbi k'a bila an garisɛgɛ la ala m'o kɛla sunkalo caman bɛ ala taala fɛ ya rabbi k'a caman bila an si kɔnɔ ala m'o kɛla ala taala dali si jan ani kɛnɛya ni laban ko ɲuman k'o di an ma ala m'o kɛla bɛɛ lajɛlen laban kɛ alijinɛ ala m'o kɛla k'an kisi ka bɔ jahanama ma ala m'o kɛla ala kira kanu kosɔn sali ala muhamad an bɛ tanga ɲini ni alahu taala ye ka bɔ sitana dangaden tɔɔrɔ ma alahu taala ye sitana min gbɛn ka bɔ a ka nɛɛma la yarabi k'an kisi ka bɔ sitana tɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma ala m'o kɛla

ala k'an bɛɛ lajɛlen dan an bɛɛ ni silamɛya de bɛ na diɲɛ in kɔnɔ adamaden si tɛ wolo f'a bɛɛ lajɛlen bɛ wolo silamɛya kan i n'a fɔ ala kira k'a fɔ cogo min na a ka hadisa dɔ la sallallahu alaihi wa sallam maana ala taala bɛ kala min na adamaden bɛɛ lajɛlen mantɔn kelen pe n'o ye la ilaha illallahu mantɔn ye maana mina adamadenw na fɔ fɔ ɲɔgɔn kɔ sisan fabaasallahu o tuma ala sɔrɔla ka cili kɛ ka na nabi ɲumanw ci olu ye na ka na limaniya jɔnw nisɔndiya ni alijinɛ ye
kafiriw bagabaga ni jahanama ye y'a faamuya an bɛɛ lajɛlen an bɛɛ lajɛlen ye limaniya dɔn an bɛɛ lajɛlen la ilaha illallah donc tawhid o ye an bɛɛ lajɛlen diinɛ ye ɔ nka ni dɔw an na fɔ fɔ ɲɔgɔn kɔ ɔ dɔw nana ban awa tawhid ma ka jobato kɛ o de kosɔn ala taala ka cidenw ci u ka na u ka mɔgɔw hakili lajigin ala taala kɔ a dɔn k'a fɔ ala taala de kelen ka kan ka bato fɛn wɛrɛ man kan ka bato ka fara a kan
ko ala taala ka kitabu jigi ɔ o nabi ɲuman ninnu ka di o tigi ciden ninnu ma
ɔ o kitabu nin bila ni tiɲɛ ye i y'a faamuya ɔ o fɔna ɲɔgɔn kɔ fɛn min na ɔ kitabu ninnu jigila ka na o tiɲɛ walawala o jira masenw na

fɛn na ikhtalafu o fɔna ɲɔgɔn kɔ fɛn min na y'a faamuya ala taala ka kurana jigin kitabu di ka bɔ sanfɛ nin kosɔn ka na tiɲɛ bange adamadenw ye o fɔna ɲɔgɔn kɔ tiɲɛ min na wa ma ikhtalafa
a ko mɔgɔ ma fɔ ɲɔgɔn kɔ fihi ma fɔ ɲɔgɔn

y'a faamuya daluya bangenen nana ka ban kitabu ninnu kɔnɔ ɔ o de nana fɔ ɲɔgɔn kɔfɛ o la o fɔna ɲɔgɔn kɔ o tuma na k'a sɔrɔ u b'a kalama cɔ ko min ye tiɲɛ ye tiɲɛ bɛ kɔrɔ kɔrɔ kitabu kɔnɔ baghyan baynahum o kɛra hasidiya kosɔn aw silamɛw ni ali kafiru ninnu cɛ i y'a faamuya ɔ kafiru ni aw ma fɔ ɲɔgɔn kɔ fosi la

ka bɔ tiɲɛ na fihi o fɔna ɲɔgɔn kɔ fɛn min na bi iznihi a ye ala taala ka ayiwa diɲɛ ye ala taala ka hinɛ ye i y'a faamuya ɔhɔ fana ala taala ka mɔgɔ mɔgɔ minnu limaniyana ala taala ka olu kanda

ni mɔgɔ min ka ala taala ka sira tilenni minɛ ala taala b'o tigilamɔgɔ dɛmɛ sira tilenni in kan i y'a faamuya ni mɔgɔ min fana ka sira jɛngɛnni ta a b'i fana dɛmɛ i ka sira jɛngɛnni kan o de kosɔn ayiwa o ye ala taala ka ayiwa dɛmɛ ye sa i y'a faamuya yala aw y'a jigi wa aw bɛna don arijinɛ kɔnɔ aw muminu wa lamma ya'tikum masalu a bɛ aw hakili la k'aw bɛna don arijinɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ ahan, allazina khalaw, ko ayiwa mɔgɔw ka lajarabi ɲɔgɔn si tɛna na aw ma min qablikum mɔgɔ minnu tɛmɛna aw ɲɛfɛ i y'a faamuya

gɛlɛya k'o sɔrɔ i y'a faamuya ala taala k'o yuguyugu kosɛbɛ ni gɛlɛya ye o de ye zilzila ye sa i y'a faamuya ɔ hatta yakula rasul mu'minuna ma'ahu mata nasrullah ko ciden b'a fɔ ani mu'minu ko ala ko ala ko a bɛna dɛmɛ an ko dɛmɛ bɛna kɛ tuma jumɛn i y'a faamuya ala ni gɛlɛya juguya kojugu kosɛbɛ i y'a faamuya parce que o y'a ye k'a fɔ dɛmɛ yɛrɛ sumayara o de la sa i y'a faamuya naam

a kana pɛrɛse naam yasalunaka a ko ayiwa o bɛna e muhamadu ɲininka maza yunfikun a k'u bɛna mun de dépense u bɛna mun kɛ saraka ye u bɛna mun de nafakati bɔ ka ɲani kɛ n'a ye i y'a faamuya u ye ala kira ɲininka o la sa o de kosɔn ayiwa alahu taala ayiwa a bɛna ɲininkali fana jaabi

y'a faamuya aw bɛ fɛn min di ka bɔ hɛrɛ la a y'a dili daminɛ a bangebaa fila la a fa n'a ba a ye ɲani commencer olu la i y'a faamuya i b'olu de sɔn i ka sɔnnifɛn na fɔ k'olu wasa i y'a faamuya o tɛmɛnen kɔfɛ somɔgɔ surun n'o ye balima surun ye o tuma na i bɛ sɔrɔ ka se olu fana ma donc a bɛ bɔ o la sisan sa ɔ ka sɔrɔ ka se yatimɛdenw ma ɔ yatimɛden min b'i bɛ ayiwa i kɛrɛfɛ ɔ i y'a faamuya ɔ o mana bɔ yen fangatanw fana bɛ na ɔ n'o tɛmɛna ka bɔ yen ɔ tagamaden min bɛ taama sira kan ayiwa a ka nafolo banna a ma se a seyɔrɔ la a bɔyɔrɔ dun ka jan o tuma na i fana ka kan k'a ka dɛmɛni fana se o fana ma

bɛ fɛn dɔ kɔn k'a sɔrɔ o fɛn sinama khairun lakum o ye hɛrɛ ye aw ma i y'a faamuya ɔ jihadu ka gbɛlɛ aw ma ɔ ko parce que ko a ka gbɛlɛ adamaden ni ma ɔ ko mais ala ko ko fɛ ko tuma dɔ adamaden bɛ fɛn dɔ kɔn fɛn dɔ tɛ diya adamaden ye k'a sɔrɔ a ka hɛrɛ b'o fɛn dɔ la

jihadu ye silamɛya kɛlɛ silamɛya kɛlɛ i y'a faamuya n'a fɔra ko jihadu o ye arabukan ye julakan na fana an ko kɛlɛma kelen de fana ta an b'o de fɔ ko jihadu silamɛya yɛrɛ ka istilahatu caman b'a la a nana an fɛ yan ka na an sɔrɔ cogo min na an k'a caman kɔrɔ ta arabukan fɔcogo la arabukan b'a fɔ cogo min na i b'a ye fɔcogo wɛrɛ ma sɔrɔ an fɛ an bɛ an b'a fɔ o fɔcogo la i y'a faamuya ɔ jihadu ɔ jihadu tɛ dɔwɛrɛ ye silama ka a yɛrɛ defan kɛlɛ ayiwa fɔlɔfɔlɔ ɔ kafiriw tun bɛ bin silamɛw kan ka silamɛw tɔɲɔ u bɛ ko bɛɛ la silamɛw kan o tuma ala tun b'a fɔ u ma k'u ye sabali ko silamɛw ye sabali o tuma na o tun t'o ta jugu sa i y'a faamuya fɔ ala k'o kɛ le fana o kɛ silamɛw ye fanga sɔrɔ parce que silamɛw tun man ca kɛlɛminɛn t'u bolo nafolo t'u bolo i y'a faamuya ɔ kɛlɛ de bɛ kɛ n'o minɛnw de ye donc kɛlɛminɛn ninnu o tuma na olu nana dafa silamaw bolo wagati min na o wagati la ala sɔrɔla ka sira di o ma ayiwa ka jihadu k'u ma diyagoya ye i y'a faamuya ɔ o tuma na sisan ni kafiriw n'u binna aw kan aw silamaw kan a y'a yɛrɛ défend y'a faamuya o de tɔgɔ ko jihadu o min bɛ kɛ ala ka sira kan ɔ min bɛ kɛ ala ka sira kan taa ka taa bin mɔgɔw kan o tɛ jihadu ye i y'a faamuya ɔ silamɛya ka silamɛya défend o de ye jihadu ye ka ala taala ka kɛlima o ye la ilaha illallah o de ye défend k'o kɔrɔta sanfɛ o de ye jihadu ye o kɛlɛ o bɛ kɛ kɛlɛ min na o kɛlɛ tɔgɔ de ko jihadu nka sisan an nana ka na ye sisan diɲɛ laban in na ɔ jihadi ayiwa a mankutu nana tiɲɛ silama dɔw fɛ olu kɔni k'olu ye silama ye an kɔni b'a ye la olu bɛ baara min kɛra o baaraw tɛ baara sababama ye puisque jihadu o surutu de b'a la ayiwa condition de b'a la jihadu a k'a sɔrɔ mɔgɔ de b'aw ɲɛfɛ mɔgɔ min ye laadiri ye mɔgɔ min ye silama bɛrɛbɛrɛ ye jihadu o bɛ kɛ jihadu ɲɛfɛ i y'a faamuya ɔ jihadu kɛlɛ fana ye kɛ ala yɛrɛ jaati kosɔn i y'a faamuya walima silamaw k'u yɛrɛ défend walima k'u ka nafolo défend ɔ n'a ɲɔgɔnnaw olu ye jihadu condition mais an nana min ye kɔsa in na minnu b'a fɔ ma k'olu yɛrɛ jihadikɛlaw ye olu b'a fɔ ma ko jihadis ayiwa parce que an y'a ye k'a fɔ olu bɛ ayiwa kɛlɛ min kɛra bon d'abord an t'a dɔn ɲɛmɔgɔ kelen min b'o la o ye kelen ye i y'a faamuya o fana ta kɛlɛ nin fana a ɲɛsin tɛ kafiriw dɔrɔn ma silamaw ni kafiri a bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn fɛ i y'a faamuya fo ka taa kɛ diɲɛ laban in na sisan an b'a ye la fɛn min bɛ yen o de ye k'a fɔ bɔnmu de bɛ taa ka taa fili misiri kɔnɔ juma misiri fanin juma mɔgɔ silamaw la ka taa bɔnmu fili o kɔnɔ fajala kɔnɔ o ye jihadu qualité min an kɔni t'a dɔn o ye jihadu kɔsɔn i y'a faamuya n'o tɛ jihadu ye min ye o de ye silama o b'a yɛrɛ défend ka ni kafiri ni ɲɔgɔn cɛ i y'a faamuya kafiri min ko silamɛya kana kɛ fiyewu o tuma na ko la ilaha illallah kana fɔ o tuma na olu de bɛ kɛlɛ o kɛlɛ de ye jihadu ye i y'a faamuya mais k'a kɛ taa sa silama bɔnmu bɛ taa fili silamaw ni yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ o tuma na k'o ye jihadu ye bon an kɔni t'a dɔn o ye jihadu kɔsɔn ye i y'a faamuya an b'o waati de la sisan fo ka na kɛ sisan silamɛya yɛrɛ tɔgɔ bɛɛ nɔgɔla i y'a faamuya puisque silamɛya kɔnɔ gurupu gurupu minnu bɛ yen sisan bɔn an b'a ye k'a fɔ peut-être olu yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ wa ou bien kafiriw de bɛ na ka na kɛ u la wa mɔgɔ si t'a ɲɛ dɔn mɔgɔ si t'a tiɲɛ dɔn i y'a faamuya a puis n'a fɔla ko sunamɔgɔw ani siyaw ɔ k'olu bɛ kɛlɛ la i y'a faamuya bɔn donc i bɛ taa ye sisan sunamɔgɔw ka misiri dɔ la bombe bɛ ci o y'a jate ko siya mɔgɔ siyaw le nɔ don ɔ siyaw yɛrɛ fana ka misiri dɔw la bombe bɛ taa ci mɔgɔw la juma la olu b'a fɔ ko jɔn don jɔn de bɛ kɛlɛ la sisan est ce que an bɛ kafiri de kɛlɛ an bɛ an silamɛw ɲɔgɔn de bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ la donc est ce que o ye jihadi ye ala tun ko ala kira tun ko sallallahu alaihi wa sallam a ka hadisa la a ka hadisa dɔ la min kɔrɔ ye k'a fɔ ko ni silama fila ka ɲɔgɔn kunbɛn n'o ka bamuru ye ko al-qatil wal maqtul finnar a faamuya kɛlɛ silamɛ kɛlɛ mana ban bamuru bɔ ɲɔgɔn kama ka ɲɔgɔn kɛlɛ ka ɲɔgɔn faga min ka fagali kɛ o bɛ jahanama kɔnɔ min fagala o fana bɛ jahanama kɔnɔ donc voilà an kɔni b'a ye la k'a fɔ diɲɛ kɔni ɲagamina ka se degré min na sisan ikhtalata al-habil bi an-nabil an tɛ se ka foyi si woloma ka bɔ foyi la tugun bɛɛ ɲagamina ɲɔgɔn na jɔn de ye silamɛ ye jɔn de tɛ silamɛ ye O tuma na an b'a fɔ ko Alahu alam fi hadhihi al-haqiqa ɔ fɛn min bɛ yen nɔ n'o ye hakika ye Ala de b'a dɔn ɔ mais kɛlima ko jihad ɔ kɛlima don kɛlima min ni a yɛrɛ fɔli sisan a bɛ ɲini ka kɛ crime ye ni mɔgɔ mɔgɔ ɲuman farata waajuli la k'i b'a kuma fɔ a laban laban o bɛ n'i yɛrɛ taxer k'i yɛrɛ jihadiste dɔ ye walima k'i b'a la ka mɔgɔw lasu ka bila k'i bɛ taa kɛlɛ kɛ a dun ma kɛ ten y'a faamuya ɔ ala kira ka jihadu min kɛ ɔ an b'o de ɲɛfɔ ɔ ala kira yɛrɛ fana ka jihadu dɔ wɛrɛ fana fɔ min ni murula kɛlɛ tɛ kelen ye sa a bɔtɔ jihadu kɛyɔrɔ dɔ la ka don so kɔnɔ madina a ko sahabaw ma k'an bɔla jihadu fitinin na an bɛ taala jihaduba la y'a faamuya silamɛw kabakoyala puisque o waati la o y'a sɔrɔ sahaba dɔw sala jihadu kɛyɔrɔ la dɔw yɛrɛ kɔnɔ sɔgɔla ni muru ye dɔw sen tigɛla dɔw bolo tigɛla olu joginnen ba olu b'a la ka taa o yɛrɛ filakɛ ɔ a taara se dugu da la n'i k'olu ma k'an bɔla jahadi fitini na k'an bɛ taala belebeleba de kɔmanse ala kɔnɔ k'olu jatigɛ aa olu ko ala kira ko ko jahadiba de nin ye jumɛn ye tun an bɔla min na sisan dɔw sala yen ɔ o ma kɛ jahadiba ye dɔw blesséla joli filɛ an na nin ye i ko an bɔla fitini na k'an bɛ taa belebeleba la yala kɔnɔ o bɛ mɔgɔ siran ala kira k'o ma ko wala an bɔla min na nin ye an jugu an tun ɲɛ b'o la o muru b'u bolo muru b'anw yɛrɛ bolo an bɛ ɲɔgɔn faga la o y'an jugu min an ɲɛ b'u la an bɛ taa jahaduba min na dugu kɔnɔ sisan o de an bɛ taa sitana de kɛlɛ i y'a faamuya n'o ye an yɛrɛ ni dungɔ ye i y'a faamuya ni dungɔ kɛlɛ ni dungɔ fɛn min ka di ni ye dɛ o gosi ka bɔ i ni bolo a k'o de ka gɛlɛ ka tɛmɛ muru la kɛlɛ nin kan k'o de ye jahaduba ye i y'a ye ala kira k'a fɔ o tuma na sisan min bɛ kɛlɛ nin ye sisan o tuma na ni an k'an sen bɔ nin na o puisque an bɛ an ka jamanaw kɔnɔ o ma mɔgɔ si empêcher k'i kana seli o

o de yɛrɛkun kɛlɛ ye ni dungɔ kɛlɛ o jihadu o ma besoin muru la o marifa ko t'o ye a mɛ mun de bɛ taa a labila bɔn fili la mɔgɔw ka misiri kɔnɔ walima ka bɔn fili mɔgɔw ka jamana kɔnɔ e tɛ jihadi le b'o ye o ma tɛ jihadi ye tun i y'a faamuya an bɛ kan k'an ɲɛsin min ma o de ye jihadu akibaru ye jihadu belebeleba de an bɛɛ kan k'an ɲɛsin o de ma sisan o ye bɛɛ kelen kelen bɛɛ bɛ se k'o kɛ e de b'i ka jahadu kɛ hali ne t'a dɔn ko fɛn bɛ yen ne fana bɛ n ta kɛ e t'a dɔn ko fɛn bɛ yen i y'a faamuya ɔhɔ o bɛ an n'an ni de cɛ fɛn min ka di ni ye n'o ye ala sɔsɔ ye o gosi ka bɔ i ni bolo o de ye ka jahaduba kɛ o tuma na jɔn bɛ dɛsɛ k'o kɛ an bɛɛ bɛ se k'o kɛ k'a sɔrɔ an si tɛ se si ma mankan tɛ wuli bɔmu tɛ ci foyi tɛ kɛ hali bi k'an bɛɛ sɔrɔ o ma ala m'o kɛ Kala Allahu ta'ala. Ya'lamu. Allahu ta'ala bɛ dɔnni kɛ. Wa antum. Ɔ nka aw. La ta'lamu. Aw tɛ foyi si dɔn. La. Y'a faamuya. La. Ɔ Allahu ta'ala de b'a ka kow bɛɛ laban dɔn. Y'a faamuya. A daminɛ n'a laban Allahu ta'ala b'a bɛɛ lajɛlen kalama. Ɔ an'a ka dunya ko n'a ka lahara ko. Fɛn min b'a ɲɛ ani fɛn min b'a tiɲɛ. Allahu ta'ala b'a bɛɛ lajɛlen kalama. An tɛ foyi si kalama.

u bɛ ne ɲininka o la i y'a faamuya ɔ o sɔrɔ de fiti ala kira sallallahu alaihi wasallam a tun ka sahaba dɔw bila ka taga ɔ makakaw ka taa sira tigɛ u ɲɛfɛ i y'a faamuya ɔ o tuma na o kɛra min kɛ ɔ k'o kɛra ayiwa hɔrɔmakalo daminɛ la i y'a faamuya K'o kɛra min kɛ makakaw ko ko aa ko mamadu ka ka ka ka ka kojugu kɛ walahi ɔ ko hɔrɔmakalo min ko kalo min kɛlɛ man kan ka k'a la Naam. ɔ k'a taara sira labare olu ka mɔgɔw ɲɛ Ɛɛ. o kalo la i y'a faamuya Naam. ɔ o tuma na sa ɛɛ sahabaw tora ka ɲininkali kɛ sisan Naam. ka ala kira ɲininka Naam. ayiwa o kiti la sa walahi i y'a faamuya naam ɔ o tuma na ala taala ka u jaabi Ɔhɔn.

ko nka fɛn wɛrɛ bɛ yen min ka bon ka tɛmɛ o kan fɛn fɛn wɛrɛ min ka bon ka tɛmɛ ayiwa o kan o de ye kumanyani ye mɔgɔ minnu bɛ mɔgɔ kumanya ka bɔ ala taala ka sira kan mɔgɔ minnu bɛ lɔ silamɛw ɲɛ k'u t'u ka silamɛya kɛ k'o ka jugu ka tɛmɛ fagali kan hɔrɔmakalo ani ka kafiriya Alahu Taala ma bihi Alahu Taala ma i y'a faamuya o tuma mɔgɔ minnu bɛ mɔgɔ empêcher ka muminu empêcher ka bɔ ka diinɛ la ka bɔ ka alabato la k'o ka jugu ka tɛmɛ fagali kan hɔrɔmakalo la

ko o ka jugu o baara o jurumu ka bon Ala Taala yɔrɔ ka tɛmɛ kɛlɛ kan ayiwa hɔrɔmakalo la i y'a faamuya olu kafiru ka min kɛ olu ɲinana o kɔ olu de ka silamɛw gɛn ka bɔ maka ka taa madina i y'a faamuya olu le fana lɔla silamɛw ni ka diinɛ cɛ o bɛ dɔw minɛ k'u gosi ko fo i ye bɔ silamɛya la i y'a faamuya ko baara min filɛ nin ye tan k'o jurumu ka jugu ka tɛmɛ ayiwa kɛlɛ kan hɔrɔmakalo la naamu silamɛw ka silamɛw fitinɛ k'o ka bon ka tɛmɛ ayiwa fagali kan i y'a faamuya hɔrɔmakalo la i y'a faamuya ka silama ka silama fitinɛ ka bɔ a ka diinɛ la ka silama lajaba fo a y'a ka diinɛ dabila i y'a faamuya a kɔsegi ka taa kɛ kafiri ye a limaniyanin kɔfɛ ɔ k'o jurumu ka bon Ala Taala yɔrɔ ka tɛmɛ fagali nin kan naam wala yazaluna a ko ayiwa ɛɛ o tɛna wuli sari kafiriw tɛna wuli u bɛ aw kɛlɛ k'u bɛna aw lasekɔ ka bɔ aw ka diinɛ la n'u sera o la sa u tɛna aw kɛlɛli dabila fiyewu la yazalu u tɛna a dabila fiyewu u bɛ to ka aw kɛlɛ fo a y'a ka diinɛ dabila

olu ka baaraw bɛɛ lajɛlen binna duniya kɔnɔ yan lahara fana u bololankolon bɛna bɔ i y'a faamuya ni mɔgɔ o mɔgɔ ni i murutila ka bɔ silamɛya diinɛ la kafiriw ka lajarabili kosɔn ka don kafiriya la ka tila ka t'o la fo ka sa kafiriya kɔnɔ yen o tuma o tigilamɔgɔ ka baara ɲuman fɛn o fɛn kɛ u ka silamɛya kɔnɔ k'a bɛɛ bɛ bin diɲɛ kɔnɔ ani lahara

ko ayiwa muhamadu lamini o bɛna e ɲininka
o bɛna e ɲininka dɔlɔ kiti ani sokon kiti i y'a faamu ko o bɛna e ɲininka

biye dɔ fana bɛ ta ko so bɛ kurusi kɛ nimero 1 ni nimero 10 la u b'o nimero ta k'olu composé composé ko n'o gagnera o tuma wari bɛ dɔ wari dɔ bɛ di ile ma a bɛ fɔ o bɛɛ de ma ko sogo k'a faamuya hata fo ka taa se lido ani damu ayiwa ani ani belɔti n'a ɲɔgɔnnaw nin bɛɛ ye sogo de ye K'a to i b'a i y'a faamuya ɔ nin bɛɛ ye sogo ye ɔ dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko ko wari ko ni wari b'a la k'o de y'a haramuya yɔrɔ ye hali ni wari t'a la hali ni wari t'a la haramu hali ni wari t'a la haramu belɔti marasi jeu façon dɔ ko la wajibi ya carte nin bɛɛ lajɛlen ala taala b'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen ma o tuma na fɛn min b'a haramuya ala taala bɛna na ka na walawala parce que nin ye fɛn fila ye fɛn fila min ne a bɛ a bɛ silama a b'i ka non seulement a b'i ka temps tiɲɛ a bɛ tila ka i mako sa i y'a faamuya o de kosɔn ayiwa u ka ala kira ɲininka min kɛ ala fana k'a jaabi i y'a faamuya ko u b'i ɲininka la dulɔ ka kiti la dulɔ ko dulɔ kiti ye jumɛn ye silamɛya nana min kɛ silamɛya nana a nana dulɔ sɔrɔ mɔgɔw bɛ dulɔ min na mais a ma dulɔ interdit yɔrɔnin kelen i y'a faamuya ɔ dulɔ interdili a kɛra dɔɔni dɔɔni silamɛya kun fɔlɔ la ɔ silamɛw tun bɛ dulɔ min k'a sɔrɔ o ye silamɛ ye dulɔ tun ma interdit i y'a faamuya ɔ mais ayiwa a nana kɛ ɔ dulɔ ni ayiwa Dulɔminna ye dulɔ min a bɛ su a bɛ waati dɔ kɛ n'o waati nana bɛn seli waati ma seli bɛ ɲagami o kɛra min kɛ ala taala ka aya dɔ jigin nana ko ni seli waati sera seli waati surunyana aw kana na seli la fiyewu k'a sɔrɔ aw sulen don i y'a faamuya o kɛra min kɛ sahabaw tun kɛra o bɛ dulɔ min waati la waati min ka jan seli waati la walasa n'u dulɔ yanni a ye seli waati bɛ se dulɔ ɲɛnamini b'o bila i y'a faamuya o bɛ seli ɔ k'a sɔrɔ u sulen tɛ i y'a faamuya ɔ o tuma na ayiwa a nana riwaya dɔ yɛrɛ la k'a fɔ n m'a lɔn ko sahaba dɔ ɔ n hakili t'a tigi tɔgɔ la ɔ ko seli waati dɔ la ale nana ayiwa ale sulila dɔɔni o tuma na o nana ka na ale bila ɲɛfɛ k'ale ye seli ni mɔgɔ ye o tuma ale ka kuli ya ayuhal kafiruna ta i y'a faamuya o tumana k'o kuma bɛɛ ɲagami k'o don ɲɔgɔn na kuli ya ayyuha alkafirun la a'budu ma ta'budun i y'a faamuya o y'o baara kɛ ko la a'budu ma ta'budun ale ye nin la ko kuli ya ayyuha alladhina kafaru a'budu ma ta'budun i m'a ɲagami i m'a ɲagami a fɔ a sulila o tɛ se ka k'olu ka k'a fɔlɔ bɛɛ ɲagami ten a wala antum abiduna ma a'budu i y'a faamuya ka kuma k'a bɛɛ kɛ a kɔntɛrɛ de ye i y'a faamuya ɔ donc o kɛra min kɛ sisan ala taala ka dulɔ yɛrɛ haramiya pewu ɔ seli waati ko t'a la o tuma na a y'a to yen pewu i y'a faamuya ɔ o tuma na o aya le ye nin ye sisan sisan o bɛ k'an bɛɛ sababu ma ala b'o kɛ o tuma na dulɔ fɛn min farala dulɔ kan fana k'a fana k'o fara kan n'o ye sobon ye i y'a faamuya ɔ luteri n'a ɲɔgɔnnaw ɔ kasara min b'o la ɔ a bɛna ka na o de fana ɲɛfɔ an ɲɛna a y'a ɲɛfɔ Na, Muhammad Lamin a fɔ
Ismun kabirun a ko jurumuba fihima o bɛ ayiwa dulɔ ani sogo ma i y'a faamuya ɔ ko jurumu belebeleba o bɛ dulɔ ani sogo ma na ko nafa yɛrɛ dɔw fana bɛ yen o fana bɛ mɔgɔw ye a ye fɛn fila in na nafa dɔw i y'a faamuya pisiki dulɔ n'a fɔra ko ko tɔɔrɔ bɛ dulɔ la nafa dɔ b'a la fana kɛ i y'a faamuya a nafa dɔ ye jumɛn ye minnu b'a kɔmɛrisi kɛ k'u bɛ wariba de sɔrɔ i y'a ye dulɔ feere la o wari bɛ sɔrɔ dɛ o tɛ nafa dɔ ye wa o tumana ala taala ko dulɔ man ɲi nka ko nafa dɔw b'a la o kɔrɔ ye fɛn min bɛ sɔrɔ a la o fɛn dɔw fana nafamafɛn de ye i y'a faamuya ɔ an bɛ kɔmɛrisi kɛ wari de kosɔn ɔ dɔw fana bɛ wari sɔrɔ dulɔ feere de la i y'a faamuya ɔ o tumana o bɛ se ka k'a nafa dɔ ye i y'a faamuya na ko nka ko ayiwa dulɔ ani sogon u jurumu

ma a'zamu min naf'ihima sabu ni a fɔra ten i b'a ye k'a fɔ dulɔ tɔɔrɔ min bɛ dulɔ la ayiwa o de ye a minbaga a bɛ a bɛ a tigi hakili bɔ yen i y'a faamuya a tigi hakili bɛ bɔ yen i y'a faamuya ɔ dulɔ fana bɛ kɛ sababu ye fana k'a ka nafolo lataga dɔlɔminna bɛ taa ka nafolo bɔ ka don dɔlɔ la a n'a sulela hakili tagala nafolo min fana n'a k'o bɔ a kun k'o don a la o nafolo fana taara i y'a faamuya ɔ a bɛ tila tugun k'a farikolo bila ka a farikolo di bana ma i y'a faamuya o tuma na mɔgɔ dɔlɔminna ale mana sule ka ban ɔ tuma dɔ b'a taamatɔ bɛ taa bɔ ka bin dingɛ kolon kɔnɔ k'a yɛrɛ blessé walima a bɛ bin caniveau kɔnɔ k'a yɛrɛ blessé i y'a faamuya o n'a ɲɔgɔnnaw o bɛɛ de ye a tɔɔrɔw ye i y'a faamuya o tuma na alikimaru n'o ye ayiwa fɛnkɛ ye sa loteri n'a ɲɔgɔnnaw ye olu fana olu fana tɔɔrɔ fana ka bon i y'a faamuya tɔɔrɔ min b'olu la o de ye k'a fɔ i bɛ t'a sɔrɔ lutigicɛ fantan ale tɛ baara la i y'a faamuya mais ale jigi lani bɛ loteri loteri biye wari de kan i y'a faamuya o tuma na ale mɔgɔ bɛ hinɛ ale la ka dɔrɔmɛ kelen kelen min d'ale ma i y'a faamuya i b'a sɔrɔ a dɔrɔmɛ kelen kelen au lieu de ale k'o di a muso ma ka tobili kɛ k'a d'a denw ma denw bɛ kɔngɔ la so kɔnɔ au lieu de ale ka o di a muso ma ka tobili kɛ i b'a ye a bɛ t'o dɔrɔmɛ bi naani walima dɔrɔmɛ kɛmɛ a bɛ t'o don loteri biye la parce a jigi b'a kan k'ale bɛna miliyɔn sɔrɔ i y'a faamuya o tuma na o kɛmɛ nin ayiwa denbaya tɛna a dun a bɛ t'a don loteri biye min na fana a tɛ foyi sɔrɔ o ma kɛ tɔɔrɔ ye wa i y'a ye o n'a ɲɔgɔnnaw i bɛ t'a sɔrɔ o ɲɔgɔnna min bɛ yan de ka ca loteri joué nin a kɛ bɛ ka mɔgɔ dama min mako sa dan si t'a la parce ale bɛ wari min sɔrɔ n'a y'a sɔrɔ k'ale tun kɛ k'a yɛrɛ mako ɲa i bɛ t'a sɔrɔ o tun bɛ mako dɔ ɲa ale y'a ka denbaya la mais a bɛ t'a don loteri joué nin na a tɛna gagné a tɛna a dabila i y'a faamuya ko dɔ ko dɔ ka loteri biye gagné bon ale gagnera n m'a dɔn loteri lo ou bien loto lo ou bien so ko de n m'a dɔn donc k'ale ka waa n m'a dɔn waga bi wɔɔrɔ ou bien a ka wari dɔ de wari da dɔ de sɔrɔ par exemple wari waga bi wɔɔrɔ n'a y'a sɔrɔ ale k'o de sɔrɔ a b'a fɔ ale gagnera

Wa e ka ye a i bɛ kɔntan sa k'i ka waga bi wɔɔrɔ sɔrɔ o y'a sɔrɔ e ka waga bi wɔɔrɔ fila de don a la
i gagnera wa
i ka ye ɔhɔn wali loteri joué bon o b'a lajɛ ten yanni dɔw ka wari ɲini fɛn ko don i y'a faamuya sociétéw de sigilen b'a kama bon est ce que société ninnu tigiw est ce que o kunkolo tɛ yen de wa n'olu bɛ wari lajɛ o ko diɲɛ o miliyɔn tila tila aw la o i sigi k'o bolo kɔrɔ bolo kɔrɔ tɛ wa nalonmaw don wa o ma nalon i y'a faamuya olu bɛ loteri biye min bɔ sisan loteri biye waa kelen par exemple ou bien miliyɔn kelen ɔ i ye miliyɔn kelen nin sisan olu bɔ b'o bɔ k'o feere aw ma a bɛɛ b'a ta sa dɔ bɛ kɛmɛ ta sa dɔ bɛ kɛmɛ fila ta sa dɔ bɛ waa kelen don a la i y'a faamuya ɔ ɔ a jigi b'a kan ko a bɛna gagner a bɛna miliyɔn de sɔrɔ o y'a sɔrɔ olu kɛmɛ ka jateminɛ min kɛ ɔ mɔgɔ min ka kan ka miliyɔn miliyɔn tan sɔrɔ aw cɛ ma o tɛ tɛmɛ mɔgɔ kelen mɔgɔ fila kan i y'a faamuya mɔgɔ min kan ka waa kɛmɛ sɔrɔ o jate lɔni don mɔgɔ min kan ka waa mugan sɔrɔ o jate lɔni don o tuma olu b'o calcul bɛɛ de kɛ o i y'a faamuya k'a sɔrɔ k'o nimero bɛɛ désigner ɔ k'o biye o ɲagami biye o la sa ne min taara sa e ta sanni taara bɛn o ma ɔ o tuma e b'o e b'o wari hakɛ sɔrɔ i y'a faamuya ɔ o tuma sa olu ka hakɛ min désigner de k'o kɛ minnu ye gagner minnu bɛna gagner k'olu ka wari jate minɛ o tuma na i bɛ taa sɔrɔ olu ka par exemple miliyɔn kɛmɛ i y'a faamuya o k'o biye de feere

a tɛ kuja ye karisa e min bɔra a ma kɛ e salen ka kɛ wa ale tɛ o ale fana b'a fɔ k'i t'a san o i ma mais i ka wari de b'ale kun ta a bɛ panpana n'a ye e e bolo lankolon sigilen bɛ i dusukasininba e fana b'i jigi la sa ko aa ko n bɛ taa dɔ wɛrɛ san pewu ko ne yɛrɛ bɛna dɔ sɔrɔ ɔ e bɛ tila k'i ka nafolo bɛɛ don a la sa i tɛ foyi sɔrɔ Tigɛ ye ɔ o de kosɔn ko ala k'an ma ko لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ɔ nin ye o dɔ de ye koyi an kana an ka nafolo dun an ɲɔgɔn cɛ ka ni nkalon ye dɛ nin ye nkalon de kɛtɔ ye ka mɔgɔw ka nafolo minɛ minɛ ka dɔɔni dɔɔni di mɔgɔ dama dama ma i y'a tɔ bila o yɛrɛ kun i y'a faamuya ɔ o de kosɔn ala taala ko haramu a tɛ daga i k'an bɛ sababu ma ala k'o kɛ ɔ ويسألونك a ko ayiwa o bɛna i ɲininka Muhamadu Lamini o bɛna i ɲininka k'o bɛna mun de kɛ saraka ye i y'a faamuya k'o bɛna mun de kɛ saraka ye i y'a faamuya naam Muhamadu Lamini a fɔ
o tuma na fɛn min bɔra i ka nafolo kɔfɛ i mago bɔnni kɔfɛ i ka nafolo la tɔ min tora dɛ k'i y'o di saraka ye

ko ala taala bɛ bangeli kɛ a ka ayaw la n'o y'a ka kitiw ye aw aw aw adamadenw ye cogo de la sa ala taala b'a ka kitiw bange nin cogo la ɔ fɛn min bɛ aw nafa ani fɛn min bɛ aw tɔɔrɔ o jira aw la

nin kosɔn aw bɛna taasi duniya ayiwa duniya la ani lahara la k'a faamuya aw bɛna miiri diɲɛ diɲɛ kow la ɔ fɛn minnu tɛ ko labanta ye a b'olu ye k'o to yen k'a faamuya aw bɛ miiri fana lahara baaraw la minnu n'o de bɛna

k'o kan ka gérer cogo di yala an b'a ɲagami an ka nafolo la wa an b'a nafolo in nafolo in bila a dan ma ko silamɛw bɛ n'i ɲininka Muhamadu ɲininka o koɲa la sa na Muhamadu Lamini a fɔ ko a ye ɲani kɛ ayiwa yatimɛdenw ka nafolo la k'o de hɛrɛ ka bon i y'a faamuya

i y'a faamuya mɔgɔ min bɛ yatimɛden ka nafolo dun ni tiɲɛni ye alahu taala k'a tigi dɔn mɔgɔ min fana bɛ yatimɛden ka nafolo dun ni ɲani ye ɲani sira ye alahu taala k'o tigilamɔgɔ fana dɔn puisque dɔw bɛ yen ni mɔgɔ fa sara ka ban ka nafoloba to ale bolo o tuma na ale bɛ da o kan k'o dun a sago ma k'a nafolo bɛɛ cɛn cɛn yanni na yatimɛden bɛ kɔrɔbaya ɔ mɔgɔ min b'o tiɲɛni kɛ ala taala b'ale b'a la i y'a faamuya ni mɔgɔ min fana bɛ yatimɛden ka nafolo kɛrɛnkɛrɛn k'a fara i ta kan ka to k'a labaara o k'i nafolo kana ban a kana tiɲɛ walasa yatimɛden in na balikuya ka kɔrɔbaya k'a ka nafolo sɔrɔ o tigilamɔgɔ fana ala k'o dɔn i y'a faamuya parce que o bɛɛ mɔgɔ bɛ yen dɔw bɛ yen ni yatimɛden tol'o bolo o bɛ a nafolo bɛɛ u b'u la ka k'a bɛɛ dun k'a bɛɛ tiɲɛ ka ban ɲɛngoya la i y'a faamuya ɔ n'i tila ka juguya o den kelenw i y'a faamuya o ye dɔw ka baara ye o tumana mɔgɔ min b'o baara fasɔn kɛ alahu taala fana b'i dɔn i y'a faamuya n'i fana ka gérer ni ɲumanya ye ka protéger ka ɲa fo ka taa se yatimɛden ye kɔrɔbaya alahu taala fana ɲɛ b'o la naam ko n'a diyara ala taala ye

y'a faamuya fo ka limaniya i y'a faamuya a kana musiriku musow furu f'o ye limaniya jobatolaw olu denmusow a kana olu furu fo ka kɛ muminatu ye kɛ minajɔn ye fɔlɔ silamɛ man k'olu furu

walau ajabatukum ɔ hali n'a y'a sɔrɔ o cɛɲa k'aw kabakoya i y'a faamuya ɔ josɔnna denmuso hali n'a cɛ ɲɛna komi jinɛ i y'a faamuya ko silamɛ man k'a furu ɔ i ye taa jɔnmuso furu jɔnmuso min ye mumini ye k'o ka fisa ni musirika musirika ye naam wala tankihu ɔ aw kana furu di fana

président o tɛ ala ka kiti de ye ɔ madama ni sifa min kɔni n'a fɔra ko musiriku ɔ i ye président ye o i tɛ président ye o i ye maire ye o i tɛ maire ye o i mana kɛ fɛn façon o façon ye o tuma na kɛlimatu nin de kana kɛnɛ la i kan ɔ ala ka ala ka ala ka o dɔrɔn de fɔ musirik ɔ filangafo mɔgɔ filangafo ka ka silamɛmuso furu filankafo jobatobaga ma ala ko ko tɛ k'o tɛ kɛ ala de ko o ni anw ka sisan waati laban nin a modɛli bɛ b'an fɛ sisan an perezidan ko t'o ye ayiwa fɛn ko t'o ye o de o de ka ca an fɛ sisan hali a fɔla ko ayiwa silamɛ cɛ a bɛ se ka kerecɛnmuso furu ala k'o fɔ kurana kɔnɔ i y'a faamuya mais ayiwa kerecɛn cɛ a tɛ se ka silamɛmuso furu o man kan ka silamɛmuso furu i y'a ye yala yala o fila kɔni c'est différent mais an bɛ waati min na sisan fo hata yu'minu ko fo n'o limaniyana o fana bɛ plan min kɛ an na sisan o de ye k'a fɔ o bɛna o ka silamɛya déclarer ko n kɛra silamɛ ye i y'a faamuya n b'a denmuso fɛ a denmuso silamɛ a y'a di a furu la n donna silamɛya la o fana b'o minɛ sa k'o kun di a tɔgɔ dɔ bila o la n ye denmuso furu ka d'o ma ni denmuso sera ale ka so kɔnɔ ka ban dɔrɔn ale bɛ se k'i bila a yɛrɛ ka furu la an ka an ka an k'o min ye sisan o ka ca o ka min bɛ yen sisan a ka ca walahi cɛ kɛra silamɛ ye ka denmuso furu walahi a furuni kɔfɛ o tuma a kɔsegila a ka diinɛ la a kɛra musiriku ye a kɛra kerecɛn ye a kɛra fɛn fɛn ye alimuhima a kɔni tɛ silamɛ silamɛya kɛ o ka fasɔn min n'an k'o ye sisan o de ka ca walahi an b'a an bɛ mun fɔ o la an ka furu siri ka d'a ma ka ban nka dɔw fana bɛ yen karamɔgɔ dɔw fana bɛ yen fana olu yɛrɛ fana bɛ a ko yɛrɛ olu tɛ ɲɛnabɔlikɛla la quoi min b'a fɛ k'a sɛgɛsɛgɛ dɔɔni o b'a fɔ ko fo cɛ ye kɛ silamɛ ye ɔhɔn ni cɛ k'a yɛrɛ yɛrɛ yɛlɛma k'a yɛrɛ yɛlɛma ka kɛ silamɛ ye ale kɔni ka kiti bɔ anw da la anw ka furu siri ka d'a ma mais karamɔgɔ minnu bɛ taga ka taa ka taa furu siri u b'a dɔn cɔ k'a fɔ cɛ tɛ silamɛ ye k'a furu siri ka d'a ma subhanallah olu fana o kaw fana bɛ yen ale yɛrɛ b'a dɔn cent pour cent k'a fɔ cɛ in tɛ silamɛ ye a yɛrɛ tɛna kɛ silamɛ ye fana mais malgré ça u bɛ silamɛmuso furu siri ka d'a ma an kɔni b'a dɔn n'olu k'o kɛ ni dabiya ye ale de k'an bɛɛ sababu ma ala m'o kɛ ala kɔni k'a ka kiti fɔ ni min k'a minɛ o lo ni min fana banna a la fana i b'i yɛrɛ ye kɛ ɔhɔn kiti bɛ tigɛ ala de fɛ yen a bɛna taa bɛɛ sɔrɔ yen a bɛ k'an bɛɛ sɔrɔ ala fo kɛra naam a ko jɔn wala abudun mu'minun a ko jɔn mumini o ka fisa min mushrikin ɔ ka tɛmɛ musiriku kan

mais an dun ɲɛ b'o la sisan ɔ silamɛw b'u denmuso di mushirikuw ma kafiriw ma parce que u ka nafolo nafolo b'u bolo walima ka parce que o ye faama ye ɔ o de fana o de fana bɛ yen sisan i y'a faamuya mais ala ko k'o man ɲi i y'a faamuya ɔ k'i y'a di jɔn ma i y'a di silamɛ fangantan ma k'o ka fisa ka tɛmɛ i y'a di kafiri nafolotigi ma kafiri faama ma

dɔw b'a fɔ ko kalo labɔ wala o ye julakan kalo labɔ ni kalo sara muso bɛ saniya min kɛ joli min bɛ na o de tɔgɔ ko hayida dɔw ko hayida dɔw ko kalo labɔ tubabukan na ko règle règle a ma wala règle ma si sɔrɔ a bɛ sababu o tuma na sa eh, silamɛw ka ayiwa ala kira ɲininka sallallahu alaihi wasallam o fili la puisque eh, yahudiyaw olu fɛ yen ni muso tun bɛ kalo labɔ la ayiwa u bɛ muso mabɔ u yɛrɛ la k'a éloigner a t'u ka tobili kɛ a tɛ si u ka bon kɔnɔ u tɛ si dilan kelen kan c'est-à-dire u b'a nɔgɔ don ka wa kɛ komi fɛn nɔgɔnin k'a écarter k'a bɔ u yɛrɛ kɛrɛfɛ o ye yahudiyaw tun baara bɛ kɛ i y'a faamuya nana silamɛya nana min kɛ ɔ silamɛw fana ka ala kira ɲininka sallallahu alaihi wasallam ɔ na ni muso kɛra ten cogo la anw silamɛw an kan ka comportement jumɛn ta ka ɲɛsin an musow ma o wagati kɔnɔna na o tuma ala b'o silamɛ kan ka muso minɛ cogo min na hayida wagati la hayida yɛrɛ kiti ye cogo min a bɛna ka na o de ɲɛfɔ an ɲɛna sisan i y'a faamuya naam mamadu lamini a fɔ k'i k'a dɔn joli min bɛ bɔla muso la o waati la nin ta huwa aza i y'a faamuya k'o ye tɔɔrɔ de ye i y'a faamuya o ye tɔɔrɔ de ye o ye nɔgɔ de ye i y'a faamuya innahu shay'un mustaqzar fɛn don fɛn min n'a nɔgɔlen don i y'a faamuya joli min bɛ bɔ a la nin joli nin ye nɔgɔ de ye nka fa'tazilun nisa'a o tuma na ko a ka yɔrɔ majanya musow la o wagati hayida kɛ wagati la i y'a faamuya yɔrɔ majanya min ko don ɔ o de ye kafoɲɔgɔnya min bɛ don cɛ n'a muso ni ɲɔgɔn cɛ ɔ k'a y'a yɔrɔ majanya ka b'o la a ma fɔ k'a ye muso gɛn ka bɔ a kɔrɔ kɛrɛfɛ a ma fɔ ten ɔ kafoɲɔgɔnya bɛ cɛ n'a muso ni ɲɔgɔn cɛ i y'a faamuya dilan kan ko o de ye ko k'a y'a yɔrɔ majanya ka b'o de la n'o tɛ muso farikolo ko tɛ i y'a faamuya naam ɔ aw kana surunya musow la a kana surunya musow la ni kafoɲɔgɔnya ye hatta yathurna ɔ fɔ ni musow saniyala tuma min na i y'a faamuya ɔ mais n'i k'a fɔ ten ko la takarabuhunna ko ala ko ko an kana surunya muso la pewu ka muso gɛn ka bila kɛnɛma non non a ma fɔ ten i kana surunya a la dilan de kan kafoɲɔgɔnya la i y'a faamuya ɔ o tuma na o ye ala taala ka ɲɛfɔli min kɛ an ye o de ye i m'a faamuya ɔ o tuma na ala taala a bɛ kuma bɛɛ fɔ an ɲɛna bil hikma bil mubalaga ani i bɛ t'a sɔrɔ ala bɛ kuma c'est à dire fɛn o fɛn n'a ye maloyara ko ye cɛya ani musoya sira fɛ ala b'a fɔ kurana kɔnɔ i b'a ye a b'a fɔ kinaya a t'a kuma fɔ paraw an man kan ka a dajuguya fɔ i n'a fɔ an b'o ye karamɔgɔ dɔ la cogo min na a tɛ kɛ ten ɔ n'i k'a fɔ ko furucɛ n'a furumuso olu ka kafoɲɔgɔnya n'o fɔra hakilima ɲɛna olu b'a dɔn kafoɲɔgɔnya ye fɛn min ye donc ko kafoɲɔgɔnya nin a y'a yɔrɔ ma janya ka bɔ o de la

i y'a faamuya ɔ k'a k'u ko u yɛrɛ saniya i n'a fɔ janaba ko bɛ kɛ cogo min o tuma ko yɔrɔ la ala taala ka aw yɛrɛ ma yamaruya ni yɔrɔ min ka nali a ye na a furumusow ma yɔrɔ la ala taala ka aw yamaruya ni yɔrɔ min nali ye o kɔrɔ ye di o kɔrɔ ye ayiwa ala taala ka an yamaruya ni yɔrɔ min nali ye furumuso la o de ye ɲɛfɛ yɔrɔ ye i y'a ye ɔ o tuma na o kɔrɔ ye k'a fɔ kɔfɛ yɔrɔ o haramuyara kɔfɛ yɔrɔ haramuyara ɔhɔn nin ye i furumuso ye i ka min furu min ye halala ye mais ala taala ka yɔrɔ dɔ de daga i ye ale la n'o ye ɲɛfɛ yɔrɔ ye k'i kana taga kɔfɛ ɔ hadamadenw de ye bi olu ko ko non non non muso yɛrɛ to yen sa an tɛ muso yɛrɛ fɛ an ye cɛ dɔ ɲini ka taa olu fila furu di ɲɔgɔn ma aa olu bɛ na ɲɔgɔn ma yɔrɔ min na yɔrɔ si kɔfɛ ah cɛ fila kɔni mana ɲɔgɔn minɛ kɔni f'a bɛ kafoɲɔgɔnya kɛ yɔrɔ kelen de bɛ yen sisan kɛ ou bien wa maaruf Hata mwa. I ma ko cɛjuguya yɔrɔ ye ala ka muso de dan ka muso dilan ka bila o kosɔn yɔrɔ fila de b'ale la ɲɛfɛ yɔrɔ ani kɔfɛ yɔrɔ o tuma na ala k'i ma ko na ɲɛfɛ yɔrɔ la i ye dan yɔrɔ la i y'a faamuya ɔhɔn e ko non ko ala ka muso min dan o ko kosɔn ko ele t'o yɛrɛ fɛ tugun e bɛ cɛ de fɛ cɛ dun ta na yɔrɔ ye kɔfɛ yɔrɔ dɔrɔn de i ma baara cɛjuguya yɔrɔ ye ça fait o ka ça fait n'i ye adamaden yɛrɛ lajɛ quoi aa kojugu nanu dɛ o tila k'o ko kɛ k'o kɛ sangawuli ye fo o bɛ yaala kɛnɛma k'u yɛrɛ yira kɛnɛma ko k'olu ka droit di o ma k'o ye furu ɲɔgɔn ma subhanallah ɛ coronavirus ma bɔ an ma dɛ ala dimina de ala ka hakili ɲuman d'an ma naam naam inna allah naam

ale t'a ko kalama ale
yanni ala ka ɲuman bɔ sɔn donc ala taala ye masa min ye ale tɛ tɔɔrɔ fɛ adamaden ye i m'a ye yahudiyaw tun b'o muso tɔɔrɔ cogo min na ala nana o de wuli ka bɔ yen sisan Parce ni olu muso tun ka kalo labɔ kɛ muso éloigné ka bɔ yɔrɔ la tant que n'a ma saniya saniya ka bɔ na a tɛ gɛrɛ olu la ka tobili kɛ a tɛ foyisi kɛ b'a fili kɔfɛ mais silamɛya ɲuman silamɛya ko la ni muso b'a ka kalo labɔ la a b'i ya tobili kɛ i y'a faamuya a bɛ si i ka bon kɔnɔ a bɛɛ bɛ si lit kelen kan i y'a faamuya a bɛ ko bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ko min foyi si tɛ yen ko kelen pe min man kan ka don a ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn o de ye dilankan ye i m'a ye donc silamɛya ma muso kɛ ɲigintɔ fɛn ye alors que yahudiyaw fɛ o tun b'a fɛ o tun bɛ ɲugun a la de i y'a faamuya o de b'a yira k'a fɔ silamɛya ye diinɛ civilisation diinɛ de ye silamɛya de ka muso bonya ka tɛmɛ diinɛ bɛɛ kan

furumuso o y'aw ka furu sɛnɛforo ye i y'a faamuya aw furumuso y'a ka sɛnɛforo ye o kɔrɔ ye di adamaden n'i ka foro n'i ka foro sɛnɛ i y'a faamuya ɔ n'i ye tu tigɛ ka tu jeni o tuma na i bɛ taa fɛn dɔ de sɛnɛ dugukolo kan n'o ye ɲɔkisɛ ye i y'a faamuya ni sanji nana o ɲɔkisɛ in kan i b'a ye a bɛ falen a bɛ ɲɔ bɔ i y'a faamuya i mago bɛ ɲɔ de la ɔ ala taala ka tasibihu de kɛ yan sisan ka muso bɔ sɛnɛforo fɛ i y'a faamuya ɔ aw ka furumuso k'o y'a ka sɛnɛforo de ye aw bɛ taa sɛnɛ kɛ dugukolo min kan dɛ aw ka furumuso ye o de ye o tumana i ni ayiwa i furumuso o tumana n'a ye kafoɲɔgɔnya kɛ o tumana fɛn min bɛna bɔ a kɔnɔ o de ye den ye den ye sɛnɛfɛn de ye o bɛ falen i y'a faamuya ɔ n'o falenna o b'i nafa i n'a fɔ n'i ka sɛnɛfɛn falenna a b'i nafa cogo min ala ka tasibihu de kɛ yan k'a yira an na ko k'an y'a faamu ɔ furumuso dira an ma kun min kosɔn o kun de ye nin ye o dun o kun ye o bɛ se ka réaliser fan min fɛ o de ye ɲɛfɛ yɔrɔ ye o tɛ kɔfɛ yɔrɔ ye i m'a ye naam ko a ye na a ka sɛnɛforo ma ni ni wagati o wagati ka diya aw ye i y'a faamuya ɔhɔ o tuma na cogo o cogo ka diya aw ye a ye na a ka sɛnɛforo ma o na cogo la i y'a faamuya walakin fi mawdi nasli i y'a faamuya wa zuriya wala yataadahu ila gayiri ɔ ala taala ka yɔrɔ min fɔ ɔ ɲɛfɛ yɔrɔ a bɛ na o de ma i y'a faamuya ni waati o waati ka diya a ye ahɔ waati t'o la i y'a faamuya madama n'a ka sanu ka ban alhamdulila a taara n'o ye naam ko a ye ɲɛbilali kɛ aw yɛrɛ kun ye a ye baara ɲumanw bila aw yɛrɛ ɲɛ a ye siran ala taala ɲɛ a y'a dɔn ko aw a bɛna ala taala kunbɛn ɲɔgɔnya i y'a faamuya a bɛɛ bɛna sa ka kunu ka taa ala taala sɔrɔ yen a bɛna aw sara a ka baaraw la o tuma ni min ka ɲuman kɛ i bɛ taa ɲuman sɔrɔ i yɛrɛ ye ni min yɛrɛ ka juguman kɛ fana i bɛ t'o de sɔrɔ yen hali bi k'an kɛ ɲumankɛlaw ye ala m'o kɛla naam O tuma na mahamadu lamini muminu lanisɔndiya ni alijinɛ muminu ale ye ɲanikɛla de sɛ baara ɲuman de kɛ wa sikasika t'a la olu bɛna taa alijinɛ aw kana ala taala kɛ o kɛ ayiwa banamini ye aw ka kaliw la i y'a faamuya ɔ aw kana ala taala kɛ banamininna ye aw ka kaliliw la yani a ka kali ala la a kana o kɛ ka ayiwa o don an ni baara ɲuman kɛ cɛ ko ne kalila ala la ko n tɛ nin kɛ a ko ne tɛ ko n tun bɛna nin hɛrɛ baara kɛ hɛrɛ baara o hɛrɛ baara n'i ka ala kali dɔ de kɛ k'i kali ko dɔ la k'i ne t'o kɛ fiyewu k'a sɔrɔ o ye hɛrɛ baara de ye o tuma na o kalili a kana ala kali kɛ ka don an ni baara ɲuman cɛ

Puisque o ye ɲani de aw kana ala kali don ani k'an ni baara ɲuman cɛ i y'a faamuya naam ko nka k'a ye ɲani kɛ ka siran ala taala ɲa ka ɲani fana kɛ adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ i y'a faamuya ɔhɔ a kana eh, ala kali kɛ sababu ye sabali min bɛ aw bali ka bɔ baara ɲuman kɛ ma ani ala yasiran ma ani ka ɲa adamadenw ma i y'a faamuya ɔ k'a dɔn alahu taala alahu taala de mɛnni masa de ye ayiwa lɔnni masa don ɔ a bɛ fɛn o fɛn fɔ la alahu taala b'a bɛɛ lajɛlen i y'a faamuya o de kosɔn ala kaliba silamɛ ka kan k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ a la ko ko e bɛ ala kali walahi bilahi talahi n tɛ nin kɛ tan n bɛ nin kɛ tan o tumana ko ɲuman tɛ i y'a faamuya ala kaliba a man ɲi n'i ye ala kali ko dɔ la ka ko i tɛna o kɛ n'i nana jagoya ko fɔ i y'o de kɛ wa jagoya f'i ka i ka kalili i bɛ kalili de wuli ka bɔ yen ɔ o tɛ wuli ka bɔ yen gansan i bɛ fidiya dɔ de bɔ o bɛ sɔrɔ k'o kalili wuli ka bɔ yen i y'a faamuya

ɔ i n'a fɔ a bɛ cogo min na bɛɛ ka kuma kɔnɔ sisan ɔ fɛn o fɛn bɛna kuma dɔrɔn ko walayi walayi bilayi walayi bilayi o kɛra bɛɛ ta dala kuma ye sisan a dɔw yɛrɛ b'a fɔ k'a sɔrɔ hali a t'a lɔn a fɔla a fɔla tuma min na hali fɔ kun t'a la yɛrɛ da yɛlɛ o yɛlɛ a bɛ kali walayi bilayi walayi bilayi ko ko walayi bilayi o la ala ko a bɛna a bɛna yafa olu dɔw ma sa i y'a faamuya la yuwakizukumu lahu bi lawi fi ayimanikum o ye lawi de ye quoi o dalankolonya

kɛla k'u kisi ka bɔ jɛnɛya tɔɔrɔ ma ala m'o kɛla k'u kisi ka bɔ sunyali tɔɔrɔ ma ala m'o kɛla k'u kisi ka bɔ mɔgɔfaga tɔɔrɔ ma ala m'o kɛla sijan ani kɛnɛya ani laban ko ɲuman k'o d'an n'u ma ala m'o kɛla ka alahu taala dali ya rabi an ka limaniya ka jiidi ka sabati ala m'o kɛla kaloba in k'a tɔnɔ di an ma ala m'o kɛla suba min b'a kɔnɔ n'o ye layilatu kadiri ya rabi k'a bila an gɛrɛsigɛ la ala m'o kɛla alahu taala dali sijan ani kɛnɛya ani laban ko ɲuman k'o d'an n'u ma ala m'o kɛla

kɛra n'an taa bɛ se an ma don min k'a sɔrɔ an ni alahu taala ka di ala m'o kɛla k'an ka kuma laban kɛ la ilaha ilalahu muhamadu rasululahi salalahu alayihi wa salama ya rabi ala m'o kɛla ka alahu taala dali an ka banabagatɔ ka kɛnɛya nɔgɔya jɔn bɛɛ ma ala m'o kɛla a kɛ an ma fari jaka bɔ ye ala m'o kɛla an sini fisaya bi ye ala m'o kɛla sijan ani kɛnɛya ani laban ko ɲuman k'o di

kɛla silamɛw kunkɔrɔta ala m'o kɛla k'u kisi ka bɔ ɲinibaga jugu tɔɔrɔ ma ala m'o kɛla mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɛ ka silamɛw tɔɔrɔ ya rabi ka hakili ɲuman d'o tigi ma ala m'o kɛla ala yɛrɛ k'a lɔn min tɛna se ka hakili ɲuman sɔrɔ ya rabi ka ko di a ma min b'a ɲina silamɛw kɔ ala m'o kɛla alahu taala dali sijan ani kɛnɛya ani laban ko ɲuman k'o di an ma ala m'o kɛla an bɛɛ lajɛlen laban kɛ alijini ala m'o kɛla an kisi ka bɔ jahanama ala m'o kɛla ala kira kanu kosɔn sala ala muhammadu sɛri fati